Mayi, mlandu uli m'bwalo lino ndi woti inu mudaotcha nyumba. Mukuwukana kapena mukuwuvomera? Kumpando, Ndikuwukana. Tamva tonse zomwe mayi odandaula auza bwalo. Muli ndi mafunso ofuna kuwafunsa mayi odandaula pa zomwe ayankhula? Dorothy adayang'ana mayi odandaula. Mayi, ndani adandiona ndikuyatsa tcheso? adafunsa Dorothy. nanga iwe umathawa chani adakuwa mayi odandaula mayi adatero oweruza oyambayo molimbika uku akumuyang'ana mayi odandaula si nthawi yanu yofunsa mafunso kwanu nkuyankha mafunso a mayi dorothy ndipo tidzilemekezana paja ndanena kale mwaphadala pamodzi ndi kagulu kake ndi amene anakuonani muli kuotcha nyumba kuti ndidzidziwa kuti nyumba ikupsa ndi chifukwa cha mwaphadala mwaphadala sanakuwe iwe ukumva adafunsa mayi odandaula nditamva dzina la mwaphadala likutchulidwa thupi langa lidazizidwa nthawi yomweyo m'mimba mwanga mudalira kuti grrr mmene mwaphadala ndi anzake adatchulidwa ndidadziwa kuti anthuwo akhala mboni ndipo nditamuyang'ana mwaphadala m'khotimo sindidamuone nthawi yomweyo ndidazindikira kuti mboni zimakhala kunja kwa khoti kudikira kuyitanidwa mayi mudzamva liti simudzamva muli mumphika ndati mafunso ayi mungowayankha mayi dorothywo ndipo musati iwe zolemekezana ndinene kangati adafunsa oweruza uja uku akumuyang'ana odandaula pamudzipo ndilipo ndekha ndili ndi nsapato zomwe adavala munthu yemwe adakuotcherani nyumba adafunsa dorothy iya ukuyikhotetsanso nkhani usandifunse ine imeneyo chifukwa ine sindinalembedwe ntchito yowerenga nsapato za anthu ngati nsapato yako inaponda pakhomo panga ndiye kuti ndiona ndiphera mwana mayi osabereka iwe nanga ukanadziwa ululu wobereka bwezi utatithira nkhondo adafunsa mayi odandaula oweruzayo adamuyang'ana odandaula kenaka dorothy mayi dorothy muli ndi mafunso ena adafunsa oweruzayo ayi kumpando adayankha dorothy kenaka oweruza uja adampatsa dorothy mwayi wolongosola chigawo chake kumpando ine tsikuli ndidafika m'mudzi mudapsa nyumbamu chakumadzulo kuchokera ku mkolokosa komwe ndimakhala kumeneku ndidakanganako ndi adzakhali anga polewa zimenezi ndidapita kwa aliwengwa ndimaganiza kuti bwenzi langa darlington adali komweko koma nditafika ndidaona kuti pakhomo padalibe munthu ndi mmodzi yemwe kuti andilandire poona kuti kunja kumanka kukuda ndidabwereza ulendo wobwerera ndimati ndipitire ku ndirande kwa mnzanga koma nditapambana pa nyumba ya mayiwo pang'ono ndidangomva dorothy taima kenako ndidangodabwa ndili m'manja mwa anyamata omwe adandigwira padali wina dzina lake anzakewo amati masanjala ameneyo amalimbana nkundigwira mabere ine pofunsa ndidangozindikira masanjala wandimanga kale nyakula ine zoonadi sindidamenye elida chomwe ndikudziwa ndi choti elida adandilavulira kumaso titakomana ku chitsime adatero Dorothy. Dorothy atatha kuyankhula oweruza uja adamuuza odandaula kuti amufunse Dorothy mafunso. Kodi adayamba mayi odandaula uku akukokera chilundu chake uku akumuyang'ana Dorothy. Moto mbuyo mwanu munawona? Ndidawona. Ndi chifukwa chani simunayime pamene Masanjala ndi anzake anakupeza? Sindidadziwe kuti nyumba imapsa. Ine ndinkangoti anthu adakoleza moto wotha malinga nkuzizira kuja. Ndiponso china sindidaimire ndi choti ndimaganiza kuti anyamata aja pondiimika amandifuna. Ala! Koma ndikulaulidwa ndithu. Akakufuna iweyo kuti wapambana chani munthu woipa mtima ngati iwe? Yankhulani mmene mungathere, koma mudzifunse nokha kuti ndi chifukwa chiyani Masanjala ankandigwira bere. Ndikudziwa. tikadakhalapo awiriwiri akadandigwiririra akugwiririra iweyo chifukwa chani mayi kumene mukupitako ndi kwina chifukwa simudandione ndi maso anu ndikuotcha nyumba sunaotche nanga ndi chifukwa chani zidindo za sapato yanu zinapezeka pafupi ndi pa khomo la nyumba yootchedwa ine ndimasapota chidule ndanena kale ndidali nditachedwa ndimafuna kuti ndikagwire basi yomaliza nanga machisa amatanimo muthumba mwa mfiti iwe ndidawagula ndi cholinga choti kukandidera ndithe kuunika malo ovuta monga pooloka pa chisambanamwali kunka kumutu wa mbuzi oweruza adayitanitsa mwaphadala kuti alowe mu bokosi la umboni adalumbiritsidwa kumpando ine pamodzi ndi asungwana anzanga tinamuona dorothy kuyambira nthawi imene anali mkhonde mwa bwenzi lake darlington kufikira pamene anaotcha nyumba tinamuona amayenda chozemba chanyang'anyang'a ataona kuti sakuonedwa anatenga bokosi lake natulutsamo tcheso atatero anayasa tcheso lija kenaka tinangoona nyumba ija pha kuyaka moto ife timvekere hii ndi chani apa nthawi yomweyo ine ndi anzanga tinayamba kukuwa naye nthawi yomweyo atamva uyo analibutsa kulikumba liwiro la mtondodoka kupanda anyamata kuponya mwendo wawo sakanampeza adatero mwaphadala inu pokhala anzanga mutaona kuti ndidali mkhonde mwa bwenzi langa bwanji simudabwere kudzandiona adafunsa dorothy kumufunsa mwaphadala imeneyo ndi nkhani ina yosafunika nthawi ino malo ano zocheza ndinu zikukhudzana ndi kuotcha nyumba kwanu usayese sindikudziwa mumafuna kuti nyumba ija tiotchere limodzi mwayesa kuti ndayiwala mawu anu aja oti abathu amene aja amandinyasa zoona munthu amanyasa adafunsa mwaphadala ndi mphamvu